Kodi no nde kukhala kwake kudzikhala konoti tidzikumbukirana no zinthu zikavuta? Nthawi imene no zekhala konoti no basi no zativuta nde tidzikumbukirana kuti kuli awo, kuli awo, kuli abale awo ndi awo ndi abale. A Chakwera leroli zoona nkumatulukira kuma noti ayi ndikufuna no tsopano ndiyambe no kumakumana ndi mamembala onoti ndi okhazikika a chipani cha mcp basi ndizi ndizi ndizipatsana nawo moni leroli iyayi kuwalimbikitsa, kuwathokoza kuti iwowo leroli limenelolo. Nzoti tu nthawi imene anali m'bomatu awawa sanakalingalirepo olo izizi ndipo sanalingalirepo. Tiyambe kufotokoza kuti kodi tikukambanso nkhani zotani. A Chakweratu dzulo anatuluka kunyumba kwawo kodi paja nku area chani kumene kuja? Basitu ndikupita nde kuti ku headquarters ya chipani cha Malawi Congress Party ku Lilongwe ndipo kumenekotu anakapeza kuti anakakumana ndi munthu wina yemwe akuti dzina lake ndi honorable khosa kamwendo ndipotu mungathe kuona ndi ameneyo ndithu agwirana naye dzanjayo pamenepo akutitu munthu ameneyu ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha mcp ndipo mamembala onena kuti no achitumikira kwa nthawi yayitali kwambiri kwa nthawi yayitalitu kwambiri atumikira chipani cha mcp ndekuti apapa ndizoti anakakumana nawo basitu nde kuna iyayi kuwalimbikitsa kuwathokoza chifukwa chodzipereka kutumikira mcp komanso ndekuti ati iyi ni mbali imodzi no ngati ya chipani kuonetsetsa zonoti no chipanichi chikhale ndi umodzi wina yense abwere pamodzi tonse tiyendere limodzi titolere mphamvu zonse pamodzi cholinga choti nakuti ndi tiyambe no kukonzekera za tsogolo kuti kodi no 2030 tizagonjetsa bwanji no pa chisankho cha 2030 lerolotu limenelolo ma guys hmm? kuyamba mu 2020 kuzafika 2025 pa kodi panali pa 15 september 2025 osati pa 16 ya pa 15 september 2025 achakwera sana sana sanakumaneko ndi khosa kamwendo ya anali opanda ntchito by the way zotinso alikonso si- samadziwanso zoti kuli munthu ngati ameneyi Ndipo iwowa anali ndi mphamvu nthawi imeneyo, zinthu zimayenda bwino, president wa dziko, ayi, analibe nazo ntchito ndithu, sizimakhudza. Lero lino limenelolo tsopano ponena kuti no agwano tsopano ali apo. Nde ayambe no kuyang'ana kuti okay, a kuli awo, awo ndi aujeni ndi abale tonse ti- tinali limodzi ngolimbikira ku chipani. Lero limenelo. These are guys by the way, ma guys, awawa ndi ma guy onena kuti no Iwo olo kuti no alembele kuti tatipatsankoni kangongole kuti ti nafenso tikamenye nawo za mega farms kapena tikati tikamenye nawo wa mthirira kapena tipatseniko feteleza ngati ngongole tikalime awawa ndi anthu amene amapondelezedwa koopsya anthu amene amapatsidwa anali ndekuti okhaokha zibwezi za mabwana awo ee nanga tizinama nanga zibwezi za mabwana awo zikatero nde kuti ayi abale awo ajeniwo komano anthu amene amali ozipereka ku chipani ayi ndithu nde kuti amakhala osamata osamathandizidwa these are the times now tsopanono zinthu zatembenuka iyayi tsopano tiyambeno kuwathandiza amenewo iyayi tiyambe kukumana nawo tsopano kuwathokoze kunena kuti iwowo eni mamembala panopa Ija timanena zoti not no chamati chani ka ubale wa nkhwangwatu nde kuti ndi chani? Ndi munthu ka mukamakwera mu mtengo umangokhala nde kuti mukakwera mu mtengo basi wainyamulano sopano eh? Ukangofika mu mtengo muja kuitaya ukazafika pasi kuli kuifunanso kuti mwina mawa ukwerenso mu mtengo basi unyamulenso nzimene zikuchitikatu apatu ubale wa nkhwangwatu hmm? kumangokoma nde kuti pokwera mu mtengo basi. Zomwe akupanga apa ndi zimenezi. Leroli limenelolo. Iyiyi nde ndi definition ya anthu andale. Chifukwa chake ineyo panopa mmaona ndimatoti andale nonse mukagwere ndilibe nanu ntchito. Chifukwa chake zimezizo ndi anthu amangokuyuza basi. Akakuyuzayuza basi ino kenako ubhulebhule uko akusiye uko. Eh? Nde umakhala kuti waononga chithunzithunzi chako, mphamvu zako, nthawi yako. Ma guys awawa these are very committed guys. Anthu amene akhala ndekuti akuzipereka ku chipaniko kwa zaka zaka zaka zaka. Koma nthawi imene ija, zoti kuli anthu ngati awawa ife timazidziwa? Olo mmene akuonekera munthu ameneyo, akuoneka ngati munthu amene mwina mwake anam'pasako opportunity nthawi imene ija, anam'pasako mwayi. Nthawi imene anali ndi nthawi yonena kuti no, kuthekera koti anakatha kuwapatsa mimwayi anthu amenewawa, kunali kuwataya uko. A, samadziwikanso. Ndi izizi even Sukez uja, mukam'kumbukira Sukez wina wake uja, amajambula mafilimu uja, anakambaponso kunoti, zonena kuti mudziwe zoti nthawi imene ija, nthawi ya makampeni achina dzina, Achina chakwera aja ineyo ndije ndi ndi chilima nthawi imene ija ine ndika- ndinkachitonyamula katundu wanga kukajambula mzimisonkhanozo sizija kukajambula ulere osatinso kuti chani koma titangolowa mkati kuti olo kuti chabwino kuti ndiwaitane tabwerani muzangokhala nawo ku, ku filimu yanga ya fatsani mubwere muzangokhala nawo kaya mutumiza nthumwi kaya ndi chani ayi ndithu osapangapo china chonse ati kumubloka bloka Amenewa ndi andaletu amenewa chifukwa chake ine ndimanena kuti mukagwere inu makape ndilibe nanu ntchito chifukwa ma guys awawa kungoyerekeza kuti no uwatenge no akuyike mkhwapa mwako iweyo mkhwapa mwawo akuyike mkhwapa mwawo iweyo hehehe umakhala watha iweyo chifukwa chake no tisamawasekelere ma guys amenewa kakhalidwe kawo ndikamenekaka nawo osangonena kuti ma guys a ku mcp okha even aku dpp so that's the same thing mukamva fans yomwe ina inkathamanga pa ground pano ili kuti o peter sambo yemwe uja anabwera kuzakamba zonena kuti anapitako ku ofesi ya gangata kuti akumane ndi agangata koma agangata anamudikiriritsa osati masewera koma nthawi imeneyo ndi anthu onena kuti amati akatere tyatyatya ayimbirana na mafoni ase zikuyenda bwanji tikutepulatu ku lilongwe bwanji koma zili bho ayi osafowoka kumaya kumayankhulana Koma kuti munthu uyu akuti anangopita kuti akangowapasa moni ndikukawapasa moni kwenikweniko. Ah ndafika ndekuti ndili ku Malawi, awa timayankhulana nawo m'mafoni nthawi yonse ija nde tsopano ndi anduna pano iyeyi tidutsileko ku office kwawo kungowapatsa moni, kungowapatsa moni. Physically amwene bwanji ah zikuyenda apa nde zili bwinotu kwambiritu mwalowatu ndinu. Ayi ndithu ati anamudikilitsa ma hours ma hours ma hours yekhaso kuchita kuti koma ah zoona mphamvu zimatani zimasintha. Umenewo nde ubale eno tsopano wachani wa anthu andale ndi Amalawi kumangokhala kufunana nthawi imene akufuna vote basi. Komano zomakhala pansi ndikumasekelera ndi zimene zimene zimapangisa zonena kuti azititola. Ndi zimene zikuchitikanso ndi awawa akuti aona abokhosawa. Ali busy pamenepopo kumpasa mutaonani chithunzi chija. Kumpasa ulemu Chakwera choncho eh. Mmene aku aku akulandilira moni kukhala ngati kuti mwina mwake ndi kamulungu kena kake amati timilungu ting'onoting'ono. Ngati ndi kamulungu kena kake. Mwawona? basi ino ndikumapereka moni choncho anthu amene no akafika pamwamba paja amakhala akuiwaliratu mumakhala inuyo zoti kapena mu- kunayeso na- kumakhala kulibeso za inuyo that's what happens kumakhala zizi ndiye magaya andale amenewo anyways what can we say uh, uh, apapa kuti akuzitolera komano i think idea ndi yabwino yonena kuti no atolere mphamvu zonse pamodzi akhale ndi umodzi

ee ifeyo kukavota voti yayi ineyo sindikakuvotereni inuyo ee ma awo a dpp akangonyula ife tizakavota kaya ndi utm kaya kuzabadwa chipani cha chichani and ndale za 2030 zizabebaso kwambiri kuzakhala kuzabwera achina nrc ya china dennis mahata ija ndi mukunziwa dennis mahata magaya eh eh amene uja tanthe nkhanga amene uja idzakhala ndi kuti alowanso m'bwalo nthawi imeneyo sikuzakhala masewera ya Nde mcp yokha ifeyo sitizakuvoterani achakuya sitingavotere om tingoti mcp i- ineyo voti ya ine sini- sindingavotere mcp zosatheka live live chifukwa chotena kuti chani inuyo osati kuti kapena udana ndi chipani kapena kupanga belong kapena kupanga affiliate ndi chipani china chake mm chifukwa cha mmene munapangira zinthu sizinali bwino yayi nthawi imeneja fanzi inafa ndi njala Ine chithunzithunzi chomwe chimabwera mmutu mwangamu kwambiri ndi cha mwana eh James Julius wa ku Neno uko. Mwana ameneyoyo anali ma twins ndi m'bale wake. Anadya zikhawo. Mwana amene anapezeka zoti anamwalira m'bale wake anapanga survive. You know chifukwa chonena kuti chani analibe chakudya. Anadya zakudya zikhawo zonena kuti zinali za poison mpaka anamwalira mwana. picture imeneyo imandipweteka and nthawi imeneyo zinali zonena kuti nde kuti a Chimwendo Banda atango two weeks ago atayankhula zone ku Neno komweko atayankhula zonena kuti yayi eh, kunoku kudzi- kudzi- cha- chakudya chikhala chilipo chakudya chilipo cha- chokwanira ndipo inuyo tikupasani chakudya kenako the following chani ka ma weeks apitawo nkuma- o- otsatira nkupezeka zoti mwana akumwalira Ah, i- imfa imene imandipweteka kwambiri Ngati imandipweteka ineyo ndekuti abanja ndi anthu ajani a family yake amwanayo. Imandipweteka kwambiri ndikamaona ine zinthu ngati zimenezozo ndimachita kunena live kuno kuti ma guy inu ndinu anthu oyipa mtima and vote ya ineyo olo patafuta bwanji sindingaku sindingayipeleke. Olo unene zoti tichita kuti tichita kuti kudula mapazi si kuli bwino mundidule mapazi koma sindingakupaseni vote ya ineyo chifukwa chani munaonesa kuyipa mtima kwambiri. Kuli bwino tizavotera achina Dennis Mahara ndi ma Magaya TV kuzangopala mukangopala ife tizaikapo achina Dennis alipo katizaika ka ndi anthu ena kuti tizaona tsogolo kuzabwera fans imabwera izabwera fans yoti no mwina mwake tizaivotera komano muka- mupange bwino Magaya ku DPP obviously nde kuti no you can stay there chifukwa chani pano patu sitikumayang'anatu chipani pano tikumayang'ana anthu amathandiza tikungopala tikumangobhulatu basitu tiikepo anthu oyenelera akapalaso kubhulasotu basitu nkhani yaketu ndimeneyo at the end of the day tikufuna anthu amene angatenge malawi nkumuikano patsogolo kumuika pamtima pawo koma a mcp munalephera kupanga zimenezozo nde zoti muzawina aah kaya mwina poti nkuti amati mulungu si munthu tizaona nthawi imeneyo komano live live tu live live khalidwe lanu ili lolumana kuti panopo mpamene muziyang'anana pano nokhanokha nde kuli bwanji malawi ngati mmakanika kuyang'anana nokhanokha kuchipaniko nde kuli bwanji mmalawi wamba ngati ine mmalawi wamba ngati james julius chifukwa chake mwana anapezeka zoti mpaka anatana anamwalira chifukwa chani munalibe nazo ntchito zoti muike miyoyo ya anthu patsogolo akuti